Фи махуэ фӏыуэ фыкъыдогъэблагъэ ди псанетым и зэпсэлъэныгъэм. Нобэ ди хьэщӏэщ Хъуажь Фахъри Мухьэрэм и къуэ. Езыр Тыркум къыщыхъуа, куэд щӏауэ Къэбэрдейм щыпсэу, егъэджакӏуэ, теолог, Юрист, къэрал жылагъуэ ӏуэху зегъэкӏуэн щӏэныгъэм и магистрант, жылагъуэ узэщӏакӏуэ, уэсмэныбзэ, тыркубзэ, адыгэ жьабзэхэмкӏэ зэдзэкӏакӏуэ, тхакӏуэщ. Фахъри, зи Хэку япэ зыгъэзэжахэм уащыщщ, улъэпкъ лэжьакӏуэщ. Тыркум дежи апхуэдабзэу уи гуащӏэ хэплъхьащ адыгэхэр хэмышыпсыхьыжын, адыгэу къэнэжын щхьэ Сыноупщӏыну сыхуейт, илъэс щэныкъуэ ипэ Тыркум щыӏа адыгэхэр хэмышыпсыхьыжын щхьэкӏэ я лэжьыгъэмрэ нобэ дыкъыздынэсам сыт хуэдэ зыщхьэщыкӏыныгъэ иӏэ? Дауэ уеплърэ?
Пэжыр жыпӏэнумэ, псоми дощӏэри, адыгэм и щхьэм мыгъуагъэ куэд кърикӏуа мыгъуэщ. Илъэсищэм щӏигъукӏэ урыс пащтыхьхэр къезэуа. я унэхэр, я бгъагъэхэр, я къуажэхэр псори зэтрагъэсхьэри, ерагъмыгъуагъкӏэ я щхьэр ирахри хамэ къэрал ӏэпхъуа. Гъуэгум, гъуэгуанэм абы щашэчам гъуни нэзи иӏэкъым. Абы иужькӏэ хамэу зыхэхьам я бзэр ямыщӏу, я хабзэр ямыщӏу, я жьыуэпсыр къемызэгъу, я псыр, я жьыр къемызэгъу, гугъуейм гугъуехь куэд яшэча. Абы къыщымынэу здэкӏуами, зауэ мыхъаджэ гуэрхэм хэхуэщ абы имыкӏ Черкес Этем щхьэусыгъуэ ящӏи, адыгэм и гур ираудауэ щыта. Тырку щӏыналъэм, Анадолэм щыпсэу лъэпкъхэр псори тырку ящӏыну апхуэдэ политикэ къэралым зэрихьэу щӏидзэщ абы имыкӏ, Сыадыгэщ, сэ сытыркукъым жыпӏэну ухуимыту ящӏауэ щыта. Мис апхуэдэхэм къахэкӏкӏэ адыгэм и гур иуда хъуати, зыкъаӏэтыфтэкъым. Зэхахыу, къэралым зэхихыу адыгэбзэкӏэ псэлъэфтэкъым. Дыпсалъэмэ, зыгуэркӏэ ди щӏэблэм, ди быным и ягъэ къекӏмэ, ӏуэху кърамытмэ, дамыгъэкӏуэтеймэ жаӏэурэ адыгэбзэкӏэ мыпсэлъэжу хъуахэт. Арати, дэ япэ щыгъуэ мис а илъэс щэныкъуэ ипэкӏэ адыгэр мы ӏуэхум къыхуэдгъэушыну, лъэпкъ ӏуэхум къыхуэдгъэушыну. Дэ Тхьэм адыгэу дыкъыщигъэщӏакӏэ, дыщӏытеукӏытыхьыни щыӏэкъым, дыщӏытешыныхьыни щыӏэкъым. Дэтхэнэ зы лъэпкъым хуэдэу дэри дызылъэпкъщи, дэри адрей лъэпкъхэм хуэдэу хуитыныгъэ диӏэн хуейщ. Мыр жыпӏэным емыкӏу хэлъкъым, мыбы щхьэкӏэ ягъэ къуагъэкӏ хъунукъым, Къуагъэкӏми езыхьэра къуаншэр дэ къуаншагъэ тхэлъкъым, жытӏэри, лъэпкъыр апхуэдэу къэдгъэушыну, зэрыадыгэр зыкъедгъэщӏэжыну яуж дитауэра? Абы щыгъуэ адыгэбзэр нэхъыфӏу ящӏэ мыгъуэт, ауэ ирипсэлъэфтэкъым шынэти. Иджы нобэм къэдгъазэу щытмэ, уадыгэну ухуитщ, хуит ящӏа? Хабзэхэр щӏагъуэ зэрахъуэкӏауэ щыткъым щхьэкӏэ А политикэ зезыхьэ цӏыхухэр зэрахъуэкӏащи, абы къыхэкӏкӏэ хэт дэтхэнэ лъэпкъым щыщми хуиту жиӏэф хъуа, дэри жытӏэф дыхъуа. Арщхьэкӏэ иджы ар адыгэбзэкӏэ жыдмыӏэжыфу дыкъэна. Сыту жыпӏэмэ, нобэ илъэс щэщӏым, плӏыщӏым нэхъ мащӏэ, нэхъ щӏалэхэр къапщтэу щытмэ, адыгэбзэ ямыщӏэжыххэу жыпӏэми ущыуэщэнукъым. Закъуэтӏакъуэщ. А ныбжьым итхэм адыгэбзэ зыщӏэу яхэтыр. Аращи, нобэ адыгэбзэ ямыщӏэу адыгэ щӏэблэ къотэдж. Иджы щӏэн хуейр сэ сызэреплъымкӏэ, япэрауэ амалу щыӏэр псори къэгъэсэбэпауэрэ щӏэблэм адыгэбзэ ягъэщӏэн хуей. Ауэ сыт хуэдэу делэжьами, ар икъукӏэ тхузэфӏэкӏыну сэ си фӏэщ хъукъым. Ар зэрытхузэфӏэкӏыну щӏыкӏэр Хэкум къепхауэ щытмэ аращ. Щӏалэгъуалэр Хэкумкӏэ къакӏуэрэ кӏуэжу щытмэ, Хэкум икӏ хьэщӏэхэр абыхэм яхыхьэрэ адыгэбзэкӏэ яхуэпсалъэу щытмэ, мис абы щыгъуэ адыгэбзэр нэхъ къахыхьэну си гугъэщ. Амрамэ, бзэр умыщӏэжу уи гур адыгэгу щхьэкӏэ зыри къикӏкъым. Ар мыхьэнэншэу жысӏэкъым. Адыгэгу кӏуэцӏылъыным мыхьэнэшхуэ иӏэщ, ауэ абыи къыкӏэлъыкӏуэн хуейщ, ӏэмал имыӏэу сэ сыадыгэу щытмэ, адыгэбзэкӏэ сыпсэлъэн хуейщ, жаӏэн хуейщ щӏэблэм, жегъэӏэн хуейщ, ӏэмал егъэгъуэтын хуейщ. Хасэхэм ӏэмал ӏэмал имыӏэу адыгэбзэ зыщӏэхэр щыпсэлъэн хуей. Дэнэ щӏыпӏи апхуэдэ. Иджы дэнэ щӏыпӏи ухуейм судьям кӏуэ, ухуейм прокурорым дей ущӏэсу жыӏэ, дэнэ щӏыпӏи адыгэбзэкӏэ ущыпсэлъэну ухуитщ нобэ. Ущеджэнуи ухуитщ еджапӏэхэми щрагъаджэ псалъэм щхьэкӏэ. Мис апхуэдэ ӏэмалхэр псори къэдгъэсэбэпурэ щӏэблэм адыгэбзэ едгъэщӏэн хуейщ. Сэ япэ игъэщыпхъуэу къэслъытэр нобэкӏэ аращ. Иджы, илъэс щэныкъуэ ипэ хуэдэу цӏыхухэр щытыжкъым, щӏэшынэни зэрыщымыӏэр къащӏэ ящӏэ, хэкуми къокӏуэри мэкӏуэжхэри зэхохьэхэ, интернет жыхуаӏэр къежьащи, дуней псор зэрощӏэ. Аращи, къэнэжар уи фӏэщу уи бзэр зэбгъэщӏэжыну уелэжьыжынращи, мис абы нэхъ зэман иратмэ, абы нэхъ елэжьмэ, Тыркум щыӏэ адыгэхэр Нэхъ адыгэу къызэтенэну си гугъуэщ. Армырамэ, шынагъуэщ илъэс щэныкъуэ иужькӏэ адыгэбзэ зыщӏэ Тыркум имысыжыхэнкӏэ. Фахъри хэхэс адыгэхэр я хэку ягъэзэжыну щытым нобэ нэхъ ӏэмал яӏэ хъуащ. Сыт ахэр хэкум къыщӏамыгъэзэжыр? Ди лъэпкъым дыхэзэгъэжынӏэм жаӏэрэ е дыщыпсэуфынӏэм жаӏэу щыт? Дауэ уеплърэ а ӏуэхугъуэм?
Иджы щӏэныгъэ лъабжьэ иӏэу къапщтэу щытмэ, цӏыхуми, унагъуэми, лъэпкъми яхуэдэщ ар зэрыщытри, зыщӏыпӏэ ущыпсэуауэ, ухэзэгъауэ щытмэ, зыкъэпӏэту, зыкъыхэпчу нэгъуэщӏыпӏэ уӏэпхъуэныр гугъущ хуабжьу. Абы щхьэусыгъуэ иӏэщ щӏэныгъэм къихутауэ, е а уздэщысым ущамыгъэпсэуж хъун хуей. Е уздэкӏуэну щӏыпӏэм нэхъ тыншу, нэхъыфӏу ущыпсэуфын хуейу щыту ара. А тӏури щыӏэу щытмэ, нэхъыфӏыжыхэщ, ауэ тӏум яз щымыӏэу зы щӏыпӏэ уикӏыу адрей щӏыпӏэм укӏуэ хъунукъым. Кӏуэкъым лъэпкъыр цӏыхур ахуэдэ зэрыщытыр. Аращи, езыр-езыру къэбгъанэмэ, цӏыхур мыбдей нэхъыфӏу щыпсэуну я фӏэщ мыхъуауэ къэтэджу къэкӏуэнукъым. Ауэ абы уелэжьмэ, Лъэпкъ гупсысэ уиӏэу, лъэпкъ политикэ пхэлъу, а политикэр бгъэзэщӏэн щхьэкӏэ уелэжьу щытмэ, ар ӏуэху щхьэхуэщ. Иджыпсту нэхъ щымыӏэу сэ слъагъур ара. Илъэс щэныкъуэ ипэкӏэ дэ Хэку дызэриӏэр, Хэкум адыгэ зэрисыжыр, Хэкум адыгэбзэ зэрыщаджыр, адыгэбзэкӏэ къыдэкӏыу газет, журнал зэрыщаӏэр, тхылъ зэрытрадзэр, радио, телевидение зэраӏэр сэ сщӏэрэ? Мис ахэр я фӏэщ тхуэщӏтэкъым. Ерагъыу-ерагъыурэ я фӏэщ тщӏауэ ара. Къедгъэхъуэпсэну дыхуейт Хэкум. Лъэпкъыу дыпсэун щхьэкӏэ нэгъуэщӏ хэкӏыпӏэ диӏэкъыми, ди Хэку дгъэзэжын хуей, лъэпкъымрэ Хэкумрэ зэрыдгъэгъуэтыжын хуей, мис ахуэдэу щыт хъумэ, ар тхузэфӏэкӏыу щытмэ, лъэпкъыми зиужьынущ, Хэкуми зиужьынущ, жытӏэт. Арат. Икӏи ар пэж, ноби пэж дыдэщ, ауэ Иджы, зэрыжысӏауэ, цӏыхум езыр-езыру зыкъаӏэту кӏуэныр, ӏэпхъуэныр гугъущ. Иджы абы гъуэгуитӏ иӏэщ. Япэрауэ, Хэкур къеджэн хуей лъэпкъым. Хэхэс лъэпкъым къеджэжын хуей. Мыр фи Хэкущи, фыкъакӏуэ, фыкъэкӏуэж, фыкъытхыхьэж, жиӏэн хуей Хэкум. Ар зы. Етӏуанэрауэ, хэхэс адыгэхэми ӏэмал имыӏэу, дэтхэнэ зы унагъуэм щыщ зы Хэкум игъэӏэпхъуэнурэ, Хэкум лъапсэ щригъэдзыну къалэну щищӏын хуей. Ахуэдэ къалэну щамыщӏу щытмэ, ди ӏуэхур гугъу дыдэщ. Мыбы къэкӏуэжмэ, цӏыхухэр щымыпсэуфыну щыткъым. Тыркум щыпсэуфыр мыбдеж щымыпсэуфынкӏэ амал иӏэкъым. Сыту жыпӏэмэ, мыбы и щӏыр нэхъ дахэщ, нэхъ бэвщ, зыгуэр хэпщӏэмэ, къэмыкӏыну амал иӏэкъым, нэхъыфӏыжу къыщокӏ. Сыт хуэдэ ӏэщӏагъэ уиӏэми, мыбдей щызепхьэфынущ, Зепхьэмэ, Тыркум зэрыщыпсэум нэхърэ нэхъыфӏу мыбдей ущыпсэуфынущ. Ауэ ар иджыпсту псоми ящӏэкъым. Абы гъуазэ яхуэхъун хуей. Ахуэдабзэу сэ Хэкум ис адыгэхэми захузогъазэ, дэтхэнэ зы унагъуэм езым къалэн зыщищӏын хуей. Сэ си унэкъуэщ, сенэш, си ныбжьэгъу гуэр хэхэсым щыщу къэсшэжынурэ мыбдей хэзгъэзэгъэжынущ, жиӏэу Ахуэдэ къалэн езым зыщищӏыжын хуей, зытрилъхьэжын хуей. Мис а тӏур зэхуэдгъакӏуэу щытмэ, абы щыгъуэ, лъэпкъымрэ хэкумрэ щызэрыгъуэтыжынур, хэхэс адыгэр хэкум къыщыкӏуэжынур. Армырамэ, пэж дыдэу гугъущ. Мобы гъунэгъу яӏэщ, благъэ яӏэщ, ӏыхьлы яӏэщ, едэшхуэхэр, енэшхуэхэр абдей щӏалъхьэжауэ щыӏэщ. ӏуэху гуэрым хэзэгъауэ щытщ, я бзэр ящӏэ, я хабзэр ящӏэ, иджы мыбдей къэкӏуэжмэ, зыри ямыщӏэу къокӏуэж. Абдей щаджари мыхьэнэншэу къонэж. Аращи, мыбдей гъуазэ щамыӏэу хъунукъым. Мыбдей гъуазэ къыщылъыхъуэн хуей, мобыкӏи зэрыжысӏауэ, дэтхэнэ зы унагъуэм езым и бынхэм щыщ зы зымыхъуми, игъэкӏуэжынурэ хэкум лъапсэ щригъэдзыжыну къалэн щищӏын хуей. А тӏур зэхуэмыкӏуауэ къэгъэзэжын ӏуэхур тыншу екӏуэкӏыну си фӏэщ хъукъым. Къэкӏуэнущ закъуэтӏакъуэ, ауэ къакӏуэри гугъу йохьыр, закъуэтӏакъуэу къакӏуэу щытмэ, гугъу йохьыр, къыздэкӏуэжами уасэшхуэ ириту щыткъым, пэжым ухуеймэ. Хамэ къэрал щыпсэу адыгэр нэхъ фӏыуэ ялъагъу хэкурысхэми, ди жагъуэ зэрыхъунщи. Сыту фӏыт, къэкӏуэжамэ, дэгъуэщ жаӏэ щхьэкӏэ ахуэдиз нэхъ ипэкӏэ ягъэкӏуатэкъым. Аращи, а ӏуэхум делэжьын хуей, дэ нэгъуэщӏ хэкӏыпӏэ диӏэкъым. Хэкумрэ лъэпкъымрэ зэрымыгъуэтыжу щытмэ, япэрауэ хэхэс адыгэр хэкӏуэдэжыпэнущ, етӏуанэрауэ Хэкуми и къэкӏуэнур ахуэдэу гугъапӏэу щытынукъым. Аращи, лъэпкъыу дэ дыпсэуну дыхуеймэ, тщӏэн хуейуэ зы ӏуэхугъуэ закъуэщ диӏэр. Зэрыжысӏауэ, хэхэс адыгэхэми загъэпсын хуей, хэкурысхэри абы егупсысынурэ гъуазэ яхуэхъуурэ Лъэпкъымрэ хэкумрэ зэрызэрыгъуэтыжыным и гъуэгу къагъуэтын хуейуэ къызобж. Лъэмыж телъхьэн хуей. Зы лъакъуэр хэхэсым щыӏэу, и зы лъакъуэр хэкум иту зы лъэмыж телъхьэн хуей, а лъэмыжым цӏыхухэр кърикӏуэн хуей. Хэхэс адыгэм нобэ къапщтэмэ, емыджа-емыпща щӏагъуэ яхэткъым. Псоми зы ӏэщӏагъэ яӏэщ, псоми зы щӏэныгъэ яӏэщ. Мылъку тӏэкӏу-фэкӏуи ямыӏэу щыткъым. Ахэр псори хэкум къахьыжу щытмэ, хэкури и нэхъ ебжьыфӏэнымкӏэ, нэхъ ефӏэкӏуэнымкӏэ и фӏагъэ къагъэкӏуэнущ, езыхэри нэхъыфӏу абыкӏэ псэуфынухэщ. Аращи, ахэр къагъэсэбэпауэрэ хэкумрэ лъэпкъымрэ зэрызэдгъэгъуэтыжын гъуэгу къэтлъыхъуэн, къэдгъуэтын хуейуэ си гугъэщ. Ар япэрауэ хасэхэм я къалэнщ, етӏуанэрауэ ди республикэхэм я ӏэтащхьэхэм я тхьэмадэхэм я унафэщӏхэм я къалэнщ. е абы щыӏэ хасэхэм цӏыхубэм я къалэну къызолъытэ. Мис а ди къалэнхэр къыдгурыӏуэрэ, мис абы елъытауэ дылажьэу щытмэ, къыддэмыхъуну щыткъым, къакӏуэри мыбы щымыпсэуфыну щыткъым, щыпсэун дэнэ къэна щытхъэпэнуи щытщ.
Фахъри ди псэнет сайтыр зэрыпщӏэщи, адыгэбзэм, адыгэ хабзэм хуолажьэ. Цӏыхухэм адыгэбзэр ирагъэщӏэжын щхьэкӏэ ирагъаджэу апхуэдэ иужь итхэс. Дауэ уеплърэ, сыт къыджепӏэн ди псэнет сайтым и лэжьыгъэхэм теухуауэ? Ди жагъуэ зэрыхъунщи, сэ интернетым щӏагъуэу сихьэфкъым. Абы зэмани тезгъэкӏуэдэфкъым, нэгъуэщӏ ӏуэхухэм яуж ситщи, интернетым щӏагъуэу сыщыгъуазэкъым, пэжым ухуеймэ. Ди псэнетми куэдрэ сихьауэ жысӏэфынукъым, ауэ сиплъати, Сызэреплъамкӏэ, абы адыгэбзэ иригъэщӏэну хуейхэр е инджылызыбзэ е урысыбзэ зыщӏэхэращ. Тыркубзэ зыщӏэхэр абы хэткъым. Тыркубзэ зыщӏэхэм щхьэкӏэ щӏын хуей программэр. Инджылызыбзэ зыщӏэхэм щыщу хэт адыгэбзэ зэзыгъэщӏэнур. Абыхэм зэрамыгъащӏэми хъунущ, ар зы мащӏэщи. Урысыбзэ зыщӏэхэм я ӏуэхур мыбдеж щызэфӏагъэкӏыфынущи, абы щхьэкӏи ди псэнет хуейуэ щыӏэу си гугъэкъым. Интернеткӏэ адыгэбзэ ебгъэщӏэну щытмэ, зэбгъэщӏэн хуейуэ зыхуэбгъэзэн хуей цӏыху гупыр тыркубзэ зыщӏэхэращ. Ар хэмытмэ, и фӏагъышхуэ къэкӏуэну си фӏэщ хъукъым. Ауэ и фӏагъыр къэмыкӏуэхэнуи пхужыӏэнукъым, тыркуми, нэгъуэщӏ щӏыпӏэхэми инджылызбзэ зыщӏэ адыгэ щӏалэхэр щыӏэщ, щӏэблэм и нэхъыбэм апхуэдэ тӏэкӏухэр ящӏэри, абыхэм зэрагъэщӏэнымкӏэ и фӏагъыр къэкӏуэну солъытэ. Ауэ иджыри зэ жызоӏуж, тыркубзэ зыщӏэхэм захуэгъэзамэ нэхъыфӏщ. Иджы цӏыхум бзэ ебгъэщӏэн щхьэкӏэ езым ищӏэ бзэр къэбгъэсэбэпын хуей. Дэтхэнэ зы бзэм зы логикэ иӏэщ, дэтхэнэ зы бзэм. А ищӏэ бзэм и логикэр къыбгурыӏуэрэ пщӏэрэ, абы хуэфӏу адыгэбзэ ебгъэщӏэну ухуежьэмэ, мис ар нэхъ псынщӏэу пхузэфӏэкӏынущ. Армырамэ а и логикэм уемыгупсысауэ, ар къыдумылъытауэ пхуегъэщӏэнукъым, гугъу хъунущ. Абы къыхэкӏкӏэ тыркубзэ зыщӏэхэм я щхьэр зэрылажьэм елъытауэ, бзэр зэращӏэм тещӏыхьауэ адыгэбзэ зэредгъэщӏэн программэ диӏэу щытамэ, нэхъыфӏыну сэ си гугъэщ иджыри. Ауэ ди псэнетри си жагъуэкъым, хуабжьу цӏыхухэм къащхьэпэну си фӏэщ мэхъу, зэманкӏэ абы щхьэпэу къигъэхъар, щхьэпэу хэлъыр нэхъ ӏупщӏу утыку къихьэнущ, сыту жыпӏэмэ цӏыху дапщэм иригъэщӏа псалъэм щхьэкӏэ зэман гуэр дэкӏа иужькӏэ, Ар къэхутамэ, мис ди псэ нэтыр и гухэлъхэм хущӏыхьарэ хущӏэмыхьарэ абы щыгъуэ нэхъ къэтщӏэну си гугъуэщ. Аращи, Тхьэм фригъэфӏакӏуэ жызоӏэ, Тхьэм фыхущӏигъэхьэ фигу илъ фӏыгъуэхэм, лъэпкъым, щӏэблэм адыгэбзэ евгъэщӏэну аращи, Тхьэм фыхущӏигъэхьэ, Тхьэм фригъэфӏакӏуэ. Упсэу, Фахри, фӏыщӏэ пхудощӏ уи гупсысэ къызэрыджепӏамкӏэ. Къыдэплъахэм фӏыщӏэ гуапэ фхудощӏ, ди япэкӏэ ди нэтынхэр къыпытщэнущ, фӏыкӏэ дызэхузэ.